Is seo Turlach Mac Con Mí ag caint libh. Nuair a tháinig mé ar ais ó Meiriceá Thuaidh, áit ar chaitheas fiche bliain de mo shaol, Chuaigh mé ar thuras go Tuaisceart Éireann. Ar an gcéad dul síos, theastaigh uaim Doire Cholm Cille a fheiceáil arís, cathair dhúchais mo mháthar. Ach bhí aidhm bhreise agam, cuairt a thabhairt ar Ard Sratha i gContae Thír Eoghain, mar bhí a fhios agam gurbh é sin baile mhuintir Mhic Con Mí. Ní rabhas riamh ann i mo shaol, Ach theastaigh uaim anois dul ann agus an áit agus an tírdhreach a bhreathnú. Dúirt m'athair liom agus mé i mo stócach gurbh iad barda agus ollúna a bhí in ár sinsir fadó i seirbhís mhuintir Uí Néill agus Uí Dhónaill. I bhfad ní ba dhéanaí, léigh mé faoi bhaird na clainne, go mór mór Giolla Bríde, agus filí eile a lean é, Brian, Cormac agus araile go dtí an seachtú haois déag, agus tháinig an smaoineamh chugam an ceantar dúchasach sin a fhiosrú. Deir an Giolla Bríde féin i ndán dá chuid gur bhain a mhuintir le Cineál Eoghain. a théann ar ais go dtí clann mac Néill Naoighiallaigh. Mar sin, is dócha gur draoithe a bhí iontu roimh teacht na Críostaíochta. Tá mé ag ceapadh gur shíolraigh lucht léinn na nGael sa Mheánaois, manaigh agus filí araon, ó Ord na nDraoithe roimhe sin. Bhí clann Mhic Con Mí lonnaithe in Ard Sratha, agus bhí Giolla Bríde féin ina chónaí ann i lár an tríú haois déag. Lárionad eaglasta de shaghas ab ea í ins an Mheánaois, áfach. Bhí easpag ina chónaí ann. Tá úrscéal scríofa le déanaí ag Breandán Ó Doibhlin faoin teideal Sliocht ar Thír na Scáth. Sa scéal tá tagairt do Chlann Mhic Con Mí go minic, agus mar a d'éirigh leo in aimsir na plandálaíochta ag tús an tseachtú haois déag. Tagann an teideal ó nath cainte i leabhar Ísáia, atá aistrithe ag an Doibhlineach don Bhíobla Gaeilge, Beidh saol ag do chuid marbhánach arís. Éireoidh a gcorp as an nua. Músclaígí! Déanaigí gairdeas! Sibhse uile atá sínte sa láib. Óir is geal é mar dhrúcht do dhrúchtsa, agus tiocfaidh sliocht ar Thír na Scáth. Tá amhras ann faoi bhrí na habairte deireanaí sa téacs Eabhraise, ach is léir go bhfuil an fáidh ag trácht anseo ar athbheochan nó aiséirí náisiúnta do mhuintir Iosrael, agus ag iarraidh misneach a chur iontu. Is minic i gcás mar sin go mbíonn an fáidh ag féachaint ar reilig mhór agus gan inti ach cnámha na marbh. agus go gcuireann sé an méid sin i gcomparáid leis an náisiún atá curtha faoi chois de bharr tubaiste éigin ach atá chun aiséirí arís. Agus an téacs bíobalta sin i mo chuimhne, smaoiním ar an reilig ina raibh mé in Ard Sratha. Mar nuair a thagann tú go hArd Sratha ar an mbus ón Srath Bán, stadann sé ar an gcnoc os cionn an bhaile. Agus nuair a éiríonn tú amach as, feiceann tú reilig ar dhá thaobh an bhóthair. Ach measaim go bhfuil sé ródhéanach d'aiséirí ins an taobh seo tíre. Is dócha go raibh an reilig seo á úsáid sa seanaimsir ag Clann Mhic Con Mí agus a leithéid. Caithfidh go bhfuil sí doimhin go leor i gcré na cille anois agus ní bheifeá ag súil le haiséirí, gan trácht ar shliocht nua, uathu. Insíonn an Doibhlineach mar a bhí muintir Mhic Con Mí ina gcónaí ar an bhaile, agus scoil bhairdne ar siúl acu agus iad go maith as sa saol. Ach i rith Cogadh na Naoi mBliana, bhunaigh na Sasanaigh dún i nDoire Colmcille, agus rinne siad ionsaithe ar an daonra mórthimpeall i gContae Dhoire agus Tír Eoghain, mar a tugtar orthu inniu. I ruathar oíche amháin, loisc siad Ard Sratha agus scriosadar uaigheanna na dtaoiseach ins an reilig ar an gcnoc thuas. Mar a dúirt mé, is amhlaidh go bhfuil dhá reilig ann ar dhá thaobh an bhóthair, ceann amháin do na Protastúnaigh agus ceann eile do na Caitlicigh, an ea? Sin a cheapfá, ach ní hé sin é. Uair amháin bhí an seanreilig ró-bheag agus rinne siad ceann eile ar thaobh. Protastúnaigh amháin atá anseo. Ainmneacha Sasanacha agus Albanacha ar na huaigheanna. Gan oiread is uaigh amháin de chuid Mhuintir Mhic Con Mí. Léigh mé go bhfuil an t-ainm sin an-fhlúirseach i mbaile eile sa cheantar, Newtownstewart. Is dócha gur bhailigh lucht Eaglais na Róimhe leo agus gur lonnaíodh thall ansin. Ar thaobh na reilige, ag féachaint síos ar an bhaile agus an gleann, chonaic mé foirgneamh nua agus clós páirceála. Léigh mé an comhartha air, Ardstraw Gospel Hall. Is dócha go raibh siosma i measc muintir Phrotastúnach an bhaile agus seo an toradh. Anseo sa reilig bhí seanleaca a rinne tagairt don seachtú haois déag, an aimsir sa stair nuair a tháinig na coilínigh seo ó Albain nó ó Shasana don gcéad uair. Ach tá mé ag ceapadh go raibh an cnoc seo ina reilig roimhe sin, agus i bhfad níos doimhne gheobhaidh tú sliocht sleachta eile, Muintir Ghiolla Bhríde ina measc. Tá mé ag ceapadh, leoga, gurbh í seo reilig na dtaoiseach Gaelach sa tseanaimsir. B'fhéidir go raibh an cnoc seo á úsáid mar reilig do thaoisigh agus do huaisle san réamhstair! Roimh do Chaitlicigh agus Protastúnaigh a bheith ann, roimh don gCríostaíocht a bheith ann, roimh dos na Ceiltigh a bheith ann, fiú, b'fhada mé ag féachaint amach ón reilig ard seo ar an tírdhreach thíos. Talamh torthúil lár Uladh. Seo dúiche mo mhuintire, a dúirt mé liom féin. Ansin chuas síos ins an bhaile féin. Sráidbhaile tuaithe atá ann, i measc feirmeacha. Téann abhainn na Deirge tríd. Tá droichead breá cloiche ann, agus deirtear go mbíodh sé de nós ag taoisigh Ghaelacha an réigiúin sin, a raibh aighneas eatarthu, teacht le chéile i lár an droichid agus mionn a thabhairt go mbeadh síocháin eatarthu as sin amach. Seachas an droichead, níl mórán ann ar an mbaile. Tá eaglais Preispitéireach ann agus tá halla Oráisteach ar an taobh eile den bhóthar. Bhí an Twelfth ann le déanaí agus mé ann, agus chonacthas bratacha Uladh agus na Breataine, agus stiallbhratacha dearga, bána agus gorma, thuas go fóill i ngach áit. Ní raibh aon dabht faoi gur bhaile de chuid na Muintire Buí é seo. Bhí teach tábhairne ann ach é dúnta agus an cuma air go raibh sé dúnta le fada an lá. Bhí stáisiún peitril agus siopa beag in aice leis. Tar éis tamaill d'fhág mé an baile agus bhailigh mé i mo sheasamh ar Chnoc na Reilige arís ag féachaint amach ar an tír roimh dom imeacht ar mo bhealach. Bhí mé tagtha ar ais go hÉirinn agus anois bhí mé i ndúiche mo mhuintir den gcéad uair. Ach ba dhuine eile mé anois, ag teacht ar ais ó aigéan eile, agus aithne curtha agam ar na dúchasaigh sna tíortha sin, na hIndiaigh sa Cholóim Bhriotanach agus na Maoraigh ins an Nua-Shéalainn. Nuair a bhíonn tú i Meiriceá Thuaidh nó ins na Frith-Tíortha, feiceann tú nach leis na daoine geala a bhaineann an tír agus an talamh, toisc gur choilínigh iad. Tírdhreach a labhrann teanga nach dtuigeann na daoine nua, agus ní thuigeann an tírdhreach a dteanga siúd. Ach ansin, nuair a fhilleann tú ar ais ar an Eoraip, faigheann tú an scéal céanna, go mórmhór in Éirinn ach a lán áiteanna san Eoraip freisin, go bhfuil tírdhreach nó cathair romhat agus daoine ina gcónaí ann a bhfuil teanga agus cultúr eile acu seachas teanga ársa na tíre. Agus mé óg in Éirinn agus insan Eoraip, níor thuig mé sin. Bhí orm dul go Ceanada agus go dtí an Nua-Shéalainn chun é a thuiscint. Anseo in Ard Sratha, ag féachaint síos ar an bhaile, bhí mé réidh ar deireadh chun iomlán an scéil a thuiscint agus a admháil dom féin. Mhothaíos mar a bheadh Indiach ionam. An mothúchán a bhíonn ag Indiach i gCeanada, measaim, nuair a fhéachann sé síos ar bhaile beag de chuid na ndaoine geala, cuir i gcás, i gceantar a mbíodh a threibh féin ina gcónaí ann, dúiche na treibhe. Ach anois ní fheiceann sé ach an tírdhreach nach leis féin é a thuilleadh, agus é i seilbh an duine ghil le fada. Bhí trua agam dos na hIndiaigh i gCeanada ón tosach, ní fhéadfadh ach a bheith. Ach anseo den gcéad uair mhothaigh mé féin mar Indiach. Anseo ar an gcnoc os cionn Ard Sratha, ag féachaint síos ar an gceantar, b'fhéidir liom a rá, is Indiach mé. Mar ba strainséir mé im thír dhúchais féin. D'fhéach mé síos ar an mbaile ón tseanreilig ar an gcnoc, agus thuig mé gurbh é seo an baile agus an dúchas ar chóir a bheith agam, ach gur bhain sé le dream eile anois. Agus bhí mothú ionam, cosúil leis an mothú a bhíonn ag Indiach, is dócha, nuair a fhéachann sé síos ó chnoc éigin ar sheanfhearann na treibhe, áit caillte anois, gafa ag an duine geal. Thuig mé mo chás féin. Thuig mé cás na nGael. Agus mhothaigh mé éadóchas an bhundúchasaigh ins an Oileán Úr agus ins na fritíortha. Anois ar deireadh bhí croílár na dorchachta ina iomlán aimsithe agam. In Éirinn. Bhí sibh ag éisteacht le In Ord Sraithe Dom, podchraoladh ag Torlach Mac Con Midhe. Má thaitin an podchraoladh seo libh, ar mhiste libh like, subscribe agus share agus tá fáilte romhaibh comment a fhágáil.